Guess what I'm making today? Ọkwa ehuru na efu ka m na-ahụ ife a kịta. Nke anụnwa dawadawa. M hụkwa dawadawa n'ọkụ, you know? Ị hụa ya n'ọkụ wee release aroma ya. Tada! Ofe akwụ. Ofe akwụ ka anyị ga-esi tata. Bụrụ oge ọbụla faịfaị. Oge ọbụla a na-eghe faịfaị. anyị kwuchie ya ka o ghebe ife dị n'ite m a kịta bụ anụ isi okporoko yabasị ogiri bekee na nnu hapụgodi ya ka ọ sụkọta you know, ka anụ anụnwa wee release mmiri ya o wee mekọrọkwụ n'enye ife nri etinyegasịrị ya ka o wee dị nụ ka a na-eme anyị kwuchie ya kịta ka ọ sụtụ ọkwa ịfụgo na ọ sụpụtago mmiri anyị agbanyezie mmiri ị na-etinyekwa mmiri welu nwayọọ maka ịma na ife a abụrọkwa maka ofe ụtara o ịma na o nwe ife ọzọ a ga-eji wee lọkọ ya anyị etinyego mmiri kwuchizie ya ka ọ na-eghe ka anyị nenezienụ ma akwụ anyị oghego mm, eji anya ama ọka chara acha akwụ eghego oghego Mm-hmm. Ịfụrọ kịta na o dere yes oghego asụ akwụ akwụ m a bụ ọsụkwụ ei ịfụkwa ọsụkwụ afụkwalụ mkpụrụ ọ gịnị anyị agba akwụ chetakwa na ọkwa mmiri ọkụ ka eji agba akwụ ị na-agba nke a nke a abụrọ nke ofe ụtara ị na-agba ya ịgba ya lọkọlọkọ ọkwa ịfụ ka nke a dị ọkwa ịfụ ịfụ ka mmiri ya dị kịta ka anyị gbanyezie ya n'ite a ga-eji wee sie ọkwa ịfụ ka ọ dị ebe m na-agbanye ya na ọgbara salasala zanye ya ị na-azanye welu nwayọọ maka ike ọkwa ịfụga ife dị n'ike ya ọ nya ka o ji dị mma ịzanye azanye ọ sụgokwanụ ka anyị wụnyezie isi okporoko na anụ afụ anyị siri anyị wụnyezie ya anyị bidozie ịkwa ofe kịta nke a azụ ọkpọọ nke a yabasị anyị tinyesịa yabasị anyị etinyekwa ogiri bekee ịghọtago kpaghalịa ya ị hapụ ya ka o ghe ka ọ sụbanụ ka nya bụ azụ wee wee ụtọ azụ wee bapụ n'enu nya bụ ofe o wee nyenụ ife a chọrọ ee taa m kpaghalịa kịta m kwuchie ya What is ofe akwụ without nchụanwụ? Ama m na ịma na ọ nchụanwụ ka m na-ebe ife a. M wee bebe nchụanwụ, m besịa nchụanwụ, m wee ịma na akwụkwọ nri na-amasị m, m wee tinyekwuo ya ụgụ, wee benye ụgụ. Ịghọtago? I nwekwara ike iji sọsọ nchụanwụ o, mana ana m achọ akwụkwọ nri. Mm. Na-enenụ anya, na-enenụ anya. Ee! Ọ zabagokwa ife a kpọrọ ya oo m tinye akpụkpọ anụ akpụkpọ anụ m nụnwa adịgo nlo ọ nya ka m ji wee tinye ya kịta ọ bụrụ na nke ị ga-eji si adịrọ nlo bido n'oge tinye m tinye ịsha m tinyesịa ịsha tinye ose eji m yellow pepper ị nwekwara ike iji Cameroon pepper kpọrọ nkụ ọkwa ị fụrụ efu na ehuru na dawadawa afụ m hụrụ yanwa ka m tinye n'ife a kịta m kpagharịa m tinyekwuo nnu maka na enere m ọ bụ na nnu atụrọ ọkwa ị fụgo kpuchizie ya hapụzie ya nụ ka ka ọ sụba asụsụ ya ọ na-asụ igbo ọ na-asụkwa na igbo igbo wee kpagharịa m kpagharịa i nee kịta ị fụ na mmanụ esego elu ọfụma look at the consistency o ghegokwa m bulu ụzọ tinye nchụanwụ kpagharịa ya hapụ ya ka o release the aroma inside it wee ife ikpeazụ baziri n'ife anụnwa bụ ụgụ mm! aka adịbagokwa n'ọnụ nso ozugbo ozugbo m tinyere ụgụ m gbanyụọ ọkụ kpaghalizie ya maka na ọkụ dị n'ife a ga-eghezi ya bụ ụgụ ka o wee nyenụ ife a chọrọ ị ghọtago ị ghọtago ọ sị negodunụ anya negodunụ anya negodunụ anya negodunụ ofe akwụ ọ bụrọ oge ọbụla a na-eghe fry fry a nọkata e sikwanụ ofe akwụ ka o wee dịnụ ka ka a na-eme ka ọ dịnụ ka onye Igbo ka ị bụ ị ghọtago Mm. ei nke a bụ ya nke le wụ ya nke le wụ ya nna azụ m agbalị ọkwa agbalị o nke le wụ ya ee azụ ehi ka m ji wee sie o mm. bịanụ ka anyị rie nri bịanụ ka anyị tachie ulcer ọ bụrụ ụdị a ka e ji atachi ulcer biko ee nke le wụ ya nke a jere ụka